an balima lajɛbagaw aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ an bɛ silamɛya foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye ko asalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu ne balima lajɛlilaw an bɛ ala deli ala k'an bɛn sawaba ma an ka jamana n'o ye mali ye ala k'a suma mali ala k'a sabati ala ka barika don mali la n badenw maliko bɛ bolo min kan nin wagati la a dogolen tɛ maa si la a bɛ wagati bɔ anw bɛ gɛlɛya la an bɛ hami na an bɛ jɔrɔ la o kɔfɛ an ni jamana minnu ye sigiɲɔgɔnmaw ye olu nana ɲangi dɔ ta ka bin jamana fɛnɛ kan ka dɔ degun dɔ fara degun dɔ kan ɔ ni an b'o lahalaya kɔnɔna na anw kɛra jɛkulu ye ka fara ɲɔgɔn kan ka se an ka karamɔgɔ ma ka se an ka alimami ma a sheikh mahmud diko amirul mu'minin wa khalifatul muslimin ka sababu kɛ alahu subhanahu wa taala y'ale kɛ mɔgɔ ye jamanaden caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a la ala y'a kɛ maa mafalen n'a kumana kuma in bɛ taa jamanadenw ni kan sira fɛ ala ye kodɔn di a ma ala dun ko waman yu'tal hikmata fakad utiya khairan kathira o kama an sera a ma ni jamana bɛ nin bolo in kan an karamɔgɔ sheikh mahmud diko e tɛ maadenni ye jamana kɔnɔna na diinɛ yɛrɛ sira fɛ

an karamɔgɔ an bɛ alahu subhanahu wa taala tanu ka barika da ala ye ala min n'a ye fɛn o fɛn kɛ o bɛ kun ni ala ye fɛn o fɛn kɛ o bɛ kun ale de b'a yɛrɛ sago la subhana a tɛ ɲininka mun na i ye nin kɛ n'a ye min kɛ o bɛ bɛn masa min n'a ye fɛn o fɛn kiti anw y'a ka jɔnniw ye an bɛ jɛn n'a ye ka tila k'a ɲini o masaba in fɛ hmm. a k'a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o caya alakira muhamad kan sallallahu alaihi wasallam a k'a caya alakira so dunke sanimaw kan hmm. a k'a caya a jɛɲɔgɔnw ɲumanw kan ani minnu jɛra ka diinɛ in baara hmm. ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na ala m'an bɛnna sawaba ma an bɛ alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ ala min ye kisi masa ye a ka kisi ani barika ni nɛɛma ala m'a kɛra ne ni aw ni silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ya rabbal alamin an karamɔgɔ tiɲɛ don eh, a duniya ayyam an bɛ diɲɛ min kɔnɔ waati kow don mhm. dɔw ka gɛlɛn mhm. dɔw bɛ nɔgɔya mhm. diɲɛ in bɛ ten kabini ala ye diɲɛ da a ma daminɛ bi wa a tɛ laban bi o ye diɲɛ sigikan de ye don dɔw bɛ gɛlɛya don dɔw bɛ nɔgɔya anw ka jamana tiɲɛ don an bɛ lahalaya minnu na nin san damadɔ ninnu na lahalaya gɛlɛnw don lajarabibaw don ala y'an ka jamana lajarabi ni fɛn minnu ye gɛlɛyaw la minnu kɛra a bɛ waati jan bɔ sisan kɛlɛw kɛra mankan alayhi wa sallam man t'o ye bɔ i sugu la k'i bɔ i dabolo kan o tuma nin ko minnu kɛra f'a laban nana se an bɛ yɔrɔ min na bi ko kelenw don an karamɔgɔ ne b'o fɔ n bɛ segin a kan walahi fɛnw bɛ yen adamadenya la mɔgɔ k'a fɔ a man ɲi i k'o fɔ a ka bɔ i yɛrɛ la n'a b'i yɛrɛ kun kan nka nin kow kɛra kɛcogo min na tuma dɔ la f'o ka fɔ o fɔcogow la nin ko in ne mɛnna ka ko in ye yɔrɔ jan na wa ne y'a ye yɔrɔ jan na n ma sigi n ma makun n wulila ka se maaw ma minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala barika la u si kelen ma sa n taara s'u ma n ko n ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la ko in man di ne ye an k'an kɔlɔsi n'o tɛ a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye anw ka jamana ma an ka wuli mhm. an k'a lajɛ mhm. an yɛrɛ dama de don an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min mhm. ni ko nana hali n'a kɛra ko gɛlɛn ye o b'a sɔrɔ an labɛnnen don an dusukunw faralen bɛ ɲɔgɔn kan an ŋaniya ye kelen ye a kunbɛncogo ni ala sɔnna ala b'a nɔgɔya an ye Ne wulila ka se mɔgɔw ma o kuma la n sera minnu ma ala barika la u bɛ balo la komi n y'a fɔ cogo min ɔ o baara in ala m'a latigɛ ne y'a laɲini cogo min na a ka kɛ ten ɔ a bɛɛ bɛ fara ala de la ne y'a laɲini cogo min ala m'a latigɛ a ka kɛ ten ne hakili b'a la n ye kuma in fɔ n ka sigi la ko 2012 o ɲɔgɔnna n y'a kɛ 2012 n sera o mɔgɔ kelenw ma minnu y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'an ka laadala ɲɛmɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna jamana bɛ ka taa taabolo min kan a tɛ ka ne diya ala ye hakili di maa ma i ka kɔlɔsili de kɛ o tuma an k'an kɔlɔsi an k'an kɔlɔsi n'an m'an kɔlɔsi a bɛ sɔn ka kɛ jamana in ma degunba ye ɔ minnu bɔra a la 2012 o kɛra ɲinanta in ne y'a ye yɔrɔ jan na n wulila ka taa se n balimaw ma an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ye hakilimaw ye an bɛɛ ye kodɔnnaw ye jamana kodɔnna wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ an k'u wele an ka fara ɲɔgɔn kan maa o maa da bɛ kumana jamana in kɔnɔ an ni nin bɛɛ ka sigi k'a lajɛ an bɛ se ka hakiliw ni dusukunw fara ɲɔgɔn kan cogo min ni ko o ko nana ka n'a sɔrɔ anw faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen kunbɛcogo bɛ nɔgɔya an bolo o kun ye ne ka nka ni ala ye ko latigɛ cogo min na a bɛ kɛ ten sika t'o la adamaden seko t'o la kosɛbɛ a latigɛra ala fɛ cogo min na a kɛra ten nka min bɛ sen na o ye min n'a filɛ nin ye ka kɛ an ka jamana la jamana in ni nin mankan nin tɔɔrɔ ani jigilatigɛ ko k'a ɲɛsin an ka jamana ma janko jamanaden minnu n'u m'a min u m'a bɔn gɛlɛya ka se bilen k'a ta k'a ɲɛsin u ma tiɲɛ yɛrɛ la u n'a man kan u n'a man kan jamanadenw n'a man kan tiɲɛ yɛrɛ la u n'a man kan u n'a man kan jamanadenw n'a man kan nka ni ko min nana mhm. e wajibi don an b'an kun don a kɔrɔ an b'a kunbɛ ni limaniya ye mhm. an b'a kunbɛ ni danbe ye mhm. an b'a kunbɛ ni yɛrɛdɔn ye baara min kɛra ka ɲɛsin anw ka jamana ma o tɛ baara bɛnta ye anw ka jamana ni ayiwa lahalaya min ka kan a man kan ka kɛ tan ne ye kuma in fɔ k'an to yan ne taara dakar réunion dɔ la ne ye n to a yɔrɔ la n ɲininkara n y'a jir'u la ka welewelema da kɛ ka ɲɛsi o jamana kuntigiw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ sedeyawo la k'a jir'u la k'a fɔ k'u hakili to anw ka jamana bɛ lahalaya min na bi a ka kan ka bɛrɛbɛrɛ de o de ka kan ka kɛ anw bɛ bi komi maa joginnenw maa min joginna mɔgɔ tɛ dɔ fara a ka joginni da kan i bɛ fɛɛrɛ de kɛ joginni ayiwa a bɛ kɛnɛya cogo min kosɛbɛ nka ko dɔw bɛ yen n'u taara ka jamana in sɛgɛrɛ a faamuya ka gɛlɛn anw ka jamanadenw ma a faamuya ka gɛlɛn a faamuya ka gɛlɛn o tuma an bɛ min fɔ o la o ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo an tɛ fɛn wɛrɛ fɔ ni ɲuman tɛ ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ne ye alimami de ye n bɛ kuma ni min ye o ye diinɛ de tɔgɔ ye ne de bɛ deli k'a fɔ mɔgɔw ye tuma caman an ka dimi mɛ an kana funu o kɔrɔ ye ni gɛlɛya kɛra cogo o cogo an ma hakili ka to ɲɔgɔn fɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ an ka jɔ an ka sabati an ka jɔ an ka sabati an ka ɲɔgɔn minɛ furuku furuku ayiwa ko wɛrɛw ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn labila o ko minnu b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ nin ko in kunbɛn maa bɛnnenw de bɛ se ka jɔ ka nin ko in kunbɛn nka n'an y'a kunbɛn ni an yɛrɛ dama an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn bisigi ka ko wɛrɛw miiri ni ɲɔgɔn ye min b'a to an dusukunw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ se ka an jɔ ka ko in kunbɛn ni hakili ka kunbɛli ye an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ bi maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ mhm. ala ye maa minnu bila jamana kunna maa o maa bɛ jamana in kunna bi u k'u bolo bɔ bɛɛ ye u ni maa bɛɛ ka kuma u ni maa bɛɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma wa maa o maa fana bɛ jamana in kɔnɔ ko o ko b'i kɔnɔ a to yen an bɛ yɔrɔ min na bi o ka kan ka bila kɛrɛfɛ min ka kan ka kɛ o de ye ka ɲɔgɔn minɛ ka jɔ pour que jamana in a bɛ lɔnbɔlanba nka a kana bin wa ni ala sɔnna fana a tɛ bin wa ni ala sɔnna fana a tɛ jɛnsɛn ne bɛ min fɔ n baden maliyɛnw ye k'a fɔ an ka jamanadenw ye ne dalen b'a la o ye n ka itikadu kuma ye o kɔrɔ ye min sirilen bɛ n dusukun na ni n dalen b'a la n y'a fɔ k'an to sɛnɛgali n bɛ segin a kan nin ko in na n ko ni diɲɛ bɛɛ ban farala ɲɔgɔn kan ka taa ka a dɔn san'u ka na anw bɛ yan n'u taara an bɛ yan ni ala sɔnna fana jamana in tɛ ci o tuma sanction n'a kɛra ɔhɔ a bɛ kɛ degun bɛ se ka kɛ nka sanction tɛ jamana in wuli dɛ ni ala sɔnna a t'an wuli ayi wa a t'an danbe bɔ a la a t'an ka adamadenya bɔ an na a t'an ka hɔrɔnya bɔ an na ayi ayi an ka ɲɔgɔn minɛ ko dɔw jɛngɛnen don nka a ma bɔn fɛn dɔw bɛ se ka gɛlɛya nka bi an bɛ yɔrɔ min na o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan ka bila kɛrɛfɛ kelen ma o ye fɛnba min ni ala y'o d'an ma n'o de ye an jɛ n'o ye an faso n'an ka jamana ye an ka ɲɛsin a ma ni hakili ye k'an ɲɛsin a ma ni kodɔn ye k'an ɲɛsin a ma ayiwa ni sabati ye ne b'o fɔ mɔgɔw ye n tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ n'o tɛ n y'a fɔ cogo min na n ye alimami de ye nin jamana minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ sigiɲɔgɔn jamanaw don jamanaw don an yɛrɛ badenw n'an sinjiw don barisa n'i y'a jamana kelen o kelen ta i bɛ taa sɔrɔ anw yɛrɛ ka jamana mɔgɔ minnu sabatilen b'a jamanaw kɔnɔ a ka ca dɛ anw ka jamana ka lahalaya bɛ ten de o de y'a kɛ ko bɛ ko la an k'an kɔlɔsi a la ko mana gɛlɛya cogo o cogo an kana damatɛmɛ kɛ an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an kana ɲinɛ an danbe kɔ yɛrɛdɔn min b'an na limaniya min b'an na o kana tila an na an kana fɔbali fɔ an kana ko wɛrɛ fɔ min b'a to sini an n'o tigilamɔgɔw tɛ se k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an k'an kɔlɔsi o la ne b'o de fɔ mɔgɔw ye n b'o fɔ n b'o fɔ mɔgɔw ka hakɛ to ne ye alimami de ye n tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ n'o tɛ jamana fɛn o fɛn n'a b'an lamini na anw ka jamanaden bɛ nin bɛɛ lajɛlen na yɔrɔw bɛ yɔrɔ la farala farajɛla anw ka jamanadenw a ba yirikaw ba kɛmɛ yirikaw de bɛ yen a miliyɔnw bɛ yen olu ka adamadenya bɛ yen o kɛra u sigiyɔrɔw ye jamana minnu b'an kɛrɛfɛ mhm. anw ka jamanadenw bɛ yen mhm. a ba kɛmɛ yirikaw de b'a yɔrɔw la yen mhm. olu fana ka adamadenya bɛɛ lajɛlen bɛ yen de o tuma ko in mana gɛlɛya cogo o cogo an k'an janto ko dɔ bɛ yen a bɛ se ka a bɛ se ka ayiwa jɛngɛ ko dɔ bɛ se ka jɛngɛ nka a jɛngɛna a n'a bɔnna olu tɛ kelen ye dɛ o la an k'an kɔlɔsi fɛn kana se yɔrɔ la min bɛ anw yɛrɛ ka danbe bɔ an kan k'an ka limaniya bɔ an na k'an ka kodɔn ni yɛrɛdɔn min ni ala y'an da k'a kɛ ten o ka bɔ an na an kana sɔn o ma ne kɔni b'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka jɔ mɔgɔw ka kɛ hakili kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ bi bi tɛ ɲɔgɔn bila don ye nka an ka ɲɔgɔn bila o tɛ bi ta a don ye ɲɔgɔn minɛ o de bɛ fɔ bi o de ka kan ka kɛ fana bi a b'an da la cogo min na a ka kan ka kɛ dusukunw na ten ka ɲɔgɔn ladi fana ni tiɲɛ ye mhm. ka tila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye mhm. diinɛ ye min ɲini anw fɛ o y'o ye watawasaw bilhaq mhm. watawasaw bisabr a ye ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye a ka tila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye sabali an yɛrɛ kun an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ lahalaya min na bi jamana kɔnɔ anw ka jamana ye jamana ye a siyaw ka ca a kabilaw ka ca a yecogow ka ca nka ala y'an bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye k'anw jɛ jamana kelen na tuma dɔ la e ni maa dɔ bɛ yen a ka surun nka aw yecogow kow la kelenw tɛ o kana kɛ sababu ye an ka janya ɲɔgɔn na o kana kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn buruja o kana kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn labila ayi janko ni gɛlɛya waati nana bi an ka kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na de an ka kan ka ɲɔgɔn bolo minɛ de hmm. an ka kan ka dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ ka jɔ maaw hakili la ko an bɛ kɛ min ye an k'a jira diɲɛ na ko an tɛ kɛ ten ayi an tɛ kɛ ten limaniya b'an na danbe b'an na a gɛlɛyara cogo o cogo an bɛ to an danbe la hmm. anw ka jamana tɛ ko ye ko ko gɛlɛyara hmm. an bɛ maa wɛrɛ nɛni wala an b'i buruja wala an ka kuma jugu f'i ma o tɛ ko in ye o ayi an bɛ jɔ ni limaniya jɔli de ye ka to an danbe la ka to ko an ye tiɲɛtigiw ye n'an b'a dɔn k'an bɛ min na o ye tiɲɛ ye an bɛ to o la an ka tiɲɛ in kan ni sabali ye ni kodɔn ye ni kumaɲɔgɔnya ye an ni maaw cɛ i ni hadamaden min tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ i b'i kɔlɔsi parce que maaw bɛ yen an n'olu tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ mhm. o fana fo ka fɔ mɔgɔw ye dɛ an n'olu tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ jamanaw bɛ jamanaw kɔnɔ an ka lamini in na an n'olu tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ o tuma an ka ko in lajɛ ni hakili ni kodɔn ye mhm. an kana dusu bila hakili ɲɛ mhm. ayi an kana dusu bila hakili ɲɛ an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn wele an ka jɔ an bɛ waati min na o tɛ ɲɔgɔn buruja waati ye o tɛ ɲɔgɔn nɛni waati ye o tɛ ɲɔgɔn labila waati ye kɔmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲɔgɔn minɛ bi don in kan an bɛ bɛɛ wele o ma fɛn o fɛn b'i kɔnɔ a bila dɔɔni bɛ sɔrɔ bɛɛ kɔnɔ nka an k'o bila nin waati in t'o waati ye nin waati in ye an ka ɲɛsin ko in de ma min y'an fara ɲɔgɔn kan nka an ka ɲɛsin a ma ni hakili ye an ka ɲɛsin a ma ni kodɔn ye a ka dɔn ko an ye jamana ye danbe jamana don diinɛ jamana don hakili jamana don kodɔn jamana don eh, balo tigɛra aw la nin tigɛra aw la nin kɛra aw la o tɛ anw ja wuli k'an bɔ an sugu la mm. o t'a to k'an bɛ fɛn fɔ an ni fɛn min fɔli man kan mm-hmm. o t'a to k'an bɛ fɛn kɛ an ni fɛn min kɛli man kan ayi mm. an bɛ to an cogo la ni ala sɔnna ni limaniya ye an b'a dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna ko min don a nana nka a bɛ tɛmɛ dɛ ɔ ko min bɛ tɛmɛ i kana sɔn a ka tɛmɛ k'i ni lebu to ɲɔgɔn na a ka tɛmɛ k'a sɔrɔ i bɔra i sugu la a ka tɛmɛ k'a sɔrɔ i bɔra i lahalaya la an kana sɔn o ma an ka sɔn an kana sɔn o tuma N karamɔgɔ welewele mada kan min bɛ ne bolo ani kuma min bɛ n bolo nin baara min n'a ɲɛsira an ka jamana ma n'a bɛna kɛ tɔɔrɔ ye jamanadenw ma minnu m'a min u m'a bɔn a bɛna kɛ degun ye o baara min filɛ nin ye k'a ɲini ala fɛ ala ka baara in kɔrɔta ka bɔ anw kan ni hɛrɛ ye a ka baara in ban ni hɛrɛ ye a ka ban k'a sɔrɔ an b'an sugu la an b'an cogo la ni allahu subhanahu wa taala sɔnna fana n dalen b'a la k'a fɔ ko nin bɛ ban hmm. mali bɛ tila ka basigi ka lafiya ka ja ni ala sɔnna ɛ fiɲɛ caman cira jamana in na o fiɲɛw ma taa ni mali ye koyi a caman hmm. a caman cira olu taara ka mali in to yen hmm. wa nin ko in fana bɛ taa ka an ka mali to ka mali danbe to ka mali ka barika n'a to ka mali ka bonya to nin tɛ taa n'an ka bonya ye a tɛ taa n'an barika ye a tɛ taa n'an ka ayiwa ko dɔ ye ni ala sɔnna ɔ an b'a ɲini ala fɛ hmm. hali bi an ka jamana ala k'a basigi

jamana in ye jamanaba ye an bɛ jɔ an tɛ yogoyogo an tɛ bɔ an sugu la an ka limaniya n'an danbe o sabatilen don nka a ye kuma min kɛ k'a laban o ye kumaba ye nka maa minnu don hali bi an badenw don an bolo o jalen don an n'u ka sigi ka kuma an n'u ka sigi ka kuma mhm. o kuma in an bɛ barika don kuma in na an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka barika don kuma in na mhm. u k'a lajɛ lahalaya bɛɛ lajɛlen na mhm. sigi ka fɔ a ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nin ko min n'a ɲɛsinnen bɛ jamana ma a bɛ se ka ban hɛrɛ la ka jamana to a danbe la o ka ɲɛɲini o ka kɛ jamanadenw n b'o f'u ɲɛna n bɛ segin a kan n ka kuma kɔrɔ don maaw b'o dɔn ne yɛrɛ tulo la waati bɛɛ ko e yɛrɛ de ko k'an ka dimi ko an kana funu ɔ n ko ala i n'a fɔ ni adamaden fununa i hakili bɛ tila i la nka ni dimiko kɛra i la i bɛ dimi maa bɛ dimi k'a sɔrɔ i ma funu kɔrɔ ye k'a fɔ i ni hakili kana bɔ ɲɔgɔn kan dimi in kana to k'i ka taa se yɔrɔ la i bɛ kuma fɔ min ye kuma fɔbali ye i ni min fɔli man kan dimi in kana to i ka taa se yɔrɔ la i bɛ ko kɛ i ni min kɛli ko min kɛli man kan an kana sɔn o ma anw ka jamana t'o jamana ye an ye kodɔn jamana de ye an ye diinɛ jamana de ye anw bɛ se k'o fɔ waso tɛ o maa o maa b'an lamini na a bɛɛ karamɔgɔ ye an ye ala barika la ko dɔn ni kalan ani diɲɛ a faamuni anw ka jamana de kɛra a yeelen ye ka ɲɛsin fan bɛɛ ma o tuma an ka to an damana an ka to an danbe la an k'an jija an k'an cɛsiri welewelemada minnu kɛra an karamɔgɔw fɛ min kɛra an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ janko adamadenw jumadon ka kɛrɛnkɛrɛn a ka kɛ ayiwa dugawu don ye an yɛrɛ b'an ta fara u ta kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele misiriw la zawiyaw la kalanyɔrɔw la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka dugawu kɛ an yɛrɛw ye an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka sabali di an yɛrɛw ma ka sabali d'an ma ka muɲu d'an ma ka hakili ɲuman d'an ma ala ka na ni sababu ye sababu fana min b'a to an ka jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na hɛrɛ la an k'o ɲini ala fɛ wa ma zalika ala lahi bi aziz eh, ko don a bɛ gɛlɛya nka k'a fɔ ko gɛlɛya in tɛ tɛmɛ walahi a bɛ tɛmɛ ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ o tuma an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye ka dugawu k'an ka jamana ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye

kunbɛcogo b'a la nka ni fɛn o fɛn nana a sɔrɔ k'aw bɛnnen tɛ hmm. hali ni ko nɔgɔn don a bɛ hmm. k'aw ma ko gɛlɛn ye nka min ka gɛlɛn bi hmm. o ye jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ de ye o ɲɔgɔn minɛ nin ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ tila k'a ɲini n denw fɛ k'a ɲini an mɔdenw fɛ k'a ɲini an ka jamana denmisɛnninw fɛ an k'an kɔlɔsi sini olu de ye mɔgɔkɔrɔbaw ye jamana in alhalaya bɛɛ lajɛlen b'olu de bolo an k'an kɔlɔsi an k'an kɔlɔsi u kana foyi kɛ u kana foyi fɔ u kana foyi waleya min bɛ se ka jamana in danbe bɔ a la ayi maa wɛrɛw k'u ta kɛ nka an k'a yira u la k'a fɔ an ye hɔrɔnw ye an ye danbetigiw ye a gɛlɛyara cogo o cogo an bɛ to an sugu la an bɛ to an sugu la ni ala sɔnna k'a ɲini ala fɛ ya rabbi hali bi ala ka jamana kisi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala ka fara ala k'an bɛɛ lajɛlen ayiwa kunkɔrɔta ya rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an balima lajɛlikɛlaw ala ye dakuɲa damadɔ min nɔgɔya an ka karamɔgɔkɛ ma an'an ka alimami ma k'o kɛ bilasiralikan ye k'a di maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o de ye nin ye an y'a lamɛn cogo min na a waleyali ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma o cogo kelen na an b'aw fo k'aw barika da